ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere ekpere m bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma anyị ga na-eje eje na-abata abata ekpere m bụ na ọ ga-adịrị anyị na mma na eke orie afọ na nkwọ anyị ga na-eje eje na-abata abata ngụ anyị ji eko agaghị akọ mụ na gị aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo biko gbanịa na-esonyere m ụmụ igbo ọ bụkwanụ mmadụ ka eji aka onye nwekwara mmadụ ka onye nwere ego bikonu onye aghana nwanne ya cheta na anyị ka nọkwa na nyocha akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe kaptịn nọ n'azụ chike na-ajụ ya ma ma onye ọ bụ mechaa chike agwa ya na ya bụ nwanne Okechukwu Jideọfọ, kaptịn a wee fufee n'isi wee kwuo na agha emeela arụ. O wee gwa Chike ya nọrọ ebe ọ nọ na ọ bụrụ na ya nachigha ebe ya na-anọ na ya ga-ezitere ya ozi. obi wee bụrụ chike sọ aṅụrị ọ na-eche na o ruola mgbe ya ga-enweta onye nzọpụta maka ọ bụ ihe ọ na-achọ na-ayọ chi ya mana o nwere otu ihe o chetara n'oge mgbede ahụ maka na ndị mmadụ zitere ya ozi na ada eleela ụgbọala ya na ha amaghị ma ọ bụ ndị enyi ya nwoke ndị amị ka o bunyere ya bụ ụgbọala nke a wee wute chike nke ukwuu mana ihe chike ma bụ etere ụgba etere ose o bunyere ndị enyi ya ka o rere ere ihe ọ ma bụ na ụgbọala ya alaala chike nọzi ebe ahụ na-eche nke a e wee kụọ mgbịrịgba ha pụta ebe a na-enye ha ọzụzụ mgbe ahụ ha pụtara kwụọ n'ahịrị n'ahịrị ndị bu ụzọ nọbu ebe ahụ amarala ihe na-achọ ime o wee bụrụ na ọ bụ ute ka a chọrọ ike ha nke a na-ekwu na ọ bụrụ na e kee ha ute a na o ruola mgbe a ga-akpụga ha n'ihu ọgụ ha nọzi ebe ahụ otu nwoke welie aka elu sị na ya chọrọ ije ịnyụ mamịrị onye isi soja ahụ e wee sị ya ya nyụọ ya ebe ahụ onye nke ọzọ welie aka na ya chọrọ ịnyụ nsị a sị ya nyụọ ya ebe ahụ onye nke ọzọ welie aka na ya chọrọ ịga ụlọ ọgwụ na ụkwụ na-egbu ya mgbu maka ndị soja a matara ụzọ aghụghọ ndị mmadụ si aghọ aghụghọ na ya bụ ogige ndị amị maka na a sị na ọ bụ nwata ụzọ sibe ite bụ ya ụzọ nwee mkpọmkpagharị ha amarala ụzọ ha si aghọ aghụghọ ha makwanụ nke bụ eziokwu na nke bụ asị e wee na-enye ha ute a n'otu n'otu otu nwoke wee nọkata wee hasie onwe ya wee daa n'ala na-agba ụkwụ tịkatịka onye isi soja ahụ wee kwuo sị gaa butere ya osisi ka ya kụọ ya ka a na-eje ebute osisi tupu e buru osisi pụta nwoke a amariela ndị mmadụ wee bido chịwa ọchị mana chike achịghị ọchị ọbụla maka na o kwuru na o nwerịrị ihe merenụ na ọ bụ ihe mere ede o ji wee bee nwịị aga m adọbiri ya ebe a nwanne m cheta na-esonye ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ onye nkụzi Igbo ndewonu ka o mesịa.